ndewonụ ndị be anyị daalụnụ nwanne anyị nwaanyị bịa wee bela akwa bịa wee sị m mụ biko mụ bịa gwara ya ụmụ ya okwu na ụmụ ya emebinerigokwu ewu na ọ maazị ihe ọ ga-eme ụmụ ya sị na ụmụ ya bụ ụtụtụ fa anara ekene mmadụ otego o ji akụzili fa fa yara ekene ya ụtụtụ ọma ma ọ bụ good morning fa na-ene ya anya ọ sịkwazịa na um fa lichekwa nri anaghị ekene mmadụ ị ma na nri juru n'obodo oyibo a bịa ụmụaka liche nri fa commonize anya ee fa anaghị ekene mmadụ n'elu a bịa na-ene gị n'isi n'isi can you imagine n'obodo oyibo na ọ bụ ndị nkụzi na-ekene ụmụ akwụkwọ a fụ ụmụ akwụkwọ ekene enye ọ bụ ihe a na-akụziri ụmụ anyị mana ị ga-efi ajụ n'ume wee kụzieli ụmụ gị o kwerọ ị gbanye ya punishment kee nke bụ mụnwa bịa kụzieli ụmụ gị ihe bịa be gị mba a sịlị ọ mụlụ zụọ ọ bụ gị nwa ga-azụ o wee sị ụmụ ya na-agbụ ya ose n'anya ụfọdụ ọ sị na o weta bank pass ya debe fa ewelie pụọ jee na-ego ihe na-ego ihe ebe niile golichie ego nnukwute ego ihe wọtụcha 1000 pounds fa eweghenetele bịa debie o meghezie internet banking ya ọ fụ na e gochego ihe ọkwa ụmụaka dị 16 na-eme ụdị ya i wee sị na a zụ fa azụ a sịlị ọ mụrụ zụọ sọsọ alụ ka mma akpali gị i jee mebe maka a sịrị gịnị ọ mụrụ zụọ ihe ị ga-eme bụ chọọ key tinye n'ihe gị niile ebe ị ma na ị mụrụ ndị ori ọkwa ndị ori ka ị mụ just were key tinye na ebe niile gị na room gị room obodo oyibo anaghị enwe key i jee weta key tinye na ya ma ọ bụ i gote akpati igwe o nwere akpati igwe mee nye order online i gote i tinye key suchie nye na ya ọ sịkwanụ o nwere akpati ee ọ sị na ọ leather o tinye key sị fa akụka nke ahụ gote nke igwe gote key kara aka bute key kara aka wee suchie ya onye mee nya ị gbanye ya punishment kara aka ị dị serious maka ya ọ bụrụ i kwuche ihe i me i menye i merọ ya fa ewee gị for granted ị ga-eme ihe i kwuru ị ga-agwa onye ahụ ọ bụ gị nwa mụrụ ya ọkọrọ anara akarị onye kụrụ ya i tetunete ọkọrọ gị wee kala ọkọrọ gị nke bank ga-abụ nke m dị concerned ihe m ji dị concerned na ya bụ na ọ bụ ego fa bido kịta zube ori ego fa ga-emelide melide jee ori na bank ma fa too so gbado anya ebe ego dị ekwezina ka fa na-eme metụọ ego gị aka fa jee chụta nke fa ndị dụ 16 alụbago obere ọrụ so ihe ị ga-eme maka nke ego ahụ bụ ị nwere online banking ọkwa ya ị nwere manage your card o nwere ebe a sị manage your card ị freeze nye ị freeze nye ọ bụrụ na ị mara eme i jee na bank a ga-akụziri gị ndị bank na-akụzi ị freeze nye manage your account ị na-browse ife ya ị freeze nye onye tụtagodi bank gị bank card gị ọ yara akụnwe mana ị freezeghị onye tụtụ ya o welie na-akụ na-ego ihe ma ma ụmụ gị ahụ o nwere ka fa welie go anything maka ọ dị na phone gị ọ dị attached to phone gị so nke ahụ abụrụ akụkọ jee chọọ ọnya nke ahụ problem solved ọ nke a nara ekene mmadụ fa bịa na ala igbo wee na-ene mmadụ n'isi n'isi o nwekwa onye ga-alike fa ekene bụ ihe na-enye obi ụtọ onye i kenere o chee na ịtụli ya ilo so ị ga-ejisi ike wee kọwabalụ fa nke ahụ maka o nwe mgbe anyị si si bịa igbo class ka a na-akụziri ụmụaka ndị ndị nne na nna igbo fa bịara so e melide ike gwụ ndị nkụzi kịtazi onye ọbụla na-alachatazi ọkwa kịta unu abịago na-akọsa sị m bịa gwa ụmụ unu okwu so onye nwere ntị ya mụta ị ga-eme everything ị yara adị na-eji ọrụ ọrụ rapụ ụmụ gị n'ụlọ ị ga-eme bunete ọrụ fa tochaa ọfụma i jebekwa ọrụ ịghọtago ọ ihe ị ga-eme ndewo ka emesịa